ekelekwa m unu afa m ee afa m bụ afa m bụ silvalin adamma aha m nwata melụ nna ya eze na nne ya ugo eze ọ ga-aga m n'azụ ee nwata melụ nna ya eze bụ afa otutu ee ọ bụ eziokwu ọ bụrọ afa a bara m ka a mụsịrị m ee nke bụ eziokwu bụ na aha ahụ ka pụta nnọọ ụbọchị ole na ole gara aga ee afọ gara aga nna m kpọrọ m otu ụbọchị na ekwentị ọ sị m nne

a na-ekwu ya mm, ndị ma sị ah, na a ga-etinyekwuru nke ya na nwata na nna ya eze mee nne ya ugo eze ọ bụ ya bụ etu afa a si pụta awee kwa etu ọzọ so ana m etinyekwu ya na aha m ma m na-ekwu aha m ọzọ bụkwa xpsilva ka afa egwu m Anyị nsogbu adịghị. Ndo, amarọ m na m na-agba oke oke ọsọ. Ndo. Ee, ife m na-eme ee, dịka m kwuru na mbụ oge ị sị na m na-agba ọsọ ana m eti egwu mm? ana m eti egwu ana m eme ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị

ana m eme ife dị iche iche ana m eme atụziri ndị mmadụ aka na-agwa ndị mmadụ dịka agwa ndị mmadụ ife ha ga-eme ma ọ gbajuo doro oge ụfọdụ nke ndị oyibo na-akpọ counseling ị nesịa ihe niile a m na-eme amarọ m ebe m ma-akpọnye onwe m amarọ m nke m ma-asị na ọ ya bụ ife kpọmkwem m na-eme abụkwa m onye na-eme gịnị ịkụ onye na-akwalite asụsụ Igbo ama m ka m ga-esi kpọọ ya mana ihe m ma bụ na gịnị ana m akwalite asụsụ Igbo ọ afọ ole ọ karịgokwa afọ atọ m bido mewe ife a mana nke bụ eziokwu na ọ ka ọ bịa bịa pụta ihe ị ma na a na-eme ihe na mbụ ọ dị ka a na-eme ihe ọ karịgo afọ atọ m bido mewe ya bụ ihe mana ya bụ ihe m na-eme abịa pụta ihe ndị mmadụ abịa fụwa ya ọtụtụ ndị abịa fụwa ya karịa ee afọ afọ gara aga ị ghọta mana ọ pụtara na n'ọgba ka m bido mewe ama m na ị ga-aghọta ama m na ị ga-aghọta

ime ịpụta n'ọha mmadụ ole na ole ọ bụ mụ na ha anyị ebido na-eme gịnị anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo enyekwara m ndị mmadụ ohere ndị nọ mba ofesi ndị nọ ebe dị iche iche ee ndị nọ n'obodo dị iche iche enye m ohere ha bịakwa na ihe emume a na-eme abịa kwuo uche ha abịa kwuo ihe ha chọrọ agwasakwa ndị Igbo emere m ya ka ọ bụrụ na ọ naanị na em, naanị n'olu Igbo ka a ga na-ekwu ya ị ghọta omekwa ụfọdụ na-amaghị asụ a na-asụkwa igbo omekwa ụfọdụ na-amaghị a na-amụta a na ndị na-ata ire enu a na-eme ya a na-eme a na-eme nwaanyị enwu bi na-aga n'ubi ya gị na na-eme ji ya na-aka ee jiri otu a na-emekwa tupu ị ma ife na-eme ụfọdụ na-asụzi igbo ụfọdụ na-edezi igbo a na-edezi igbo na ịntanetị soshal midia fesbuk ụfọdụ na-ede ya ee ọ ife m na-eme ee ihe mgbochi ndị m nwetago na ihe ndị a ọ karịrị akarị maka na oge ụfọdụ ị fụ na ị na-eme ihe ndị mmadụ ị na-emere ife anaghị akwado gị ọ na-ewute ọ na-ajụ obi oyi ọ na-akụtu mmụọ ị ma-amazi ihe ị na-eme i ji nwayọọ mee gịnị nọrọ onwe gị i ji nwayọọ sị m ma-emezikwa ọzọ mana i mewekwanụ ya otu ahụ ị fụ na ife ahụ i bu n'obi bido ihe a ị ma-eme ya ị ma-enweta ya ee bekee na-asị achieve so i megide ya etu a ị na-arịa ya etu a ma ha anọghị ya nsogbu adịghị ọ bụ ihe a wụ ihe na-anụ gị ọkụ n'obi mee a kpọpụta gị ị maghị etu o si bịa na-anụ gị n'ọkụ ọkụ n'obi ma wifa mgbe wifa ma ọ bụgodu ofu onye kwụnyere gị nsogbu adịghị mana chukwu mere ebere na ọ pụtatụ ihe anakwanụ m eche na oge na-adịghị anya na ọ ga-apụtacha ihe ọfụma pụtacha ọfụma ee ụzọ ọzọ m chọrọ isi kwado asụsụ Igbo ka ọ gaa gaa ka onye ọbụla ma na enwere agbụrụ Igbo mara na enwere mba ka mba Igbo ma na enwere asụsụ a na-asụ wụkwanụ asụsụ Igbo bụ achọrọ m ime ihe ndị oyibo na-akpọ online contest competition bụ asọmpi n'olu anyị achọrọ m ime asọmpi a ee ọ ga-abụ asụsụ Igbo ka a ga-asụ na ya Ee, otu ahụ anyị agwago ndị mmadụ enwe ife na-eme etu a a nọrọ na ịntanetị ebe ọ na-ewu ewu ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ ebe a ga-eme ya Ee, onye ọbụla nọrọ na ụlọ ya na ife anyị gwa ya were asụsụ Igbo gosi anyị ejiji Igbo ihe niile na-akwalite omenala Igbo onye meriri n'ihe a ga-enweta ihe nrite ihe nrite ego ee ndị onye na-esotekwa ya ga-enwetakwa ihe nrita nke ya ihe etu a ị fụ na ndị mmadụ ga na-agba lịkalịka ka ha mụta ịsụ igbo a ndị makwanụ asụ na-eme ka ha amarọ asụ na-ada ụjọ na-eme ifere ga-apụta mee ya ka ha nwee ike nweta gịnị ego dị na ya mm. ekwukwa nke wụ eziokwu ee, ihe a m na-achọ ime kịta ọ dịghịkwa mfe ọ dịghịkwa mfe chaa chaa maka na ọ wụ ego wụ ihe eji eme ya ego wụ isi ihe niile ihe ha ga-erite wụ ego ihe ee onye nke mbụ ihe ga-akwagide ha ga-agba ha aja n'ụkwụ ha ga-eji bido pụta bịa n'ife a bụ gịnịkwa ego ya bụ ọ wụ ego ihe niile a bụ ego Ee, a ka m na-ayọkwa ka ndị ihe ọma igbo na-adị mma dị ka mụnwa ndị fụrụ asụsụ Igbo n'anya dịka mụnwa ndị ihe ọma na-adị mma dịka mụnwa ana m ayọkwa ha ka ha gbatara anyị gịnị ọsọ enyemaka ọ bụrọ na ọ gbata gbata na o nwere ife na-eme mana ọ ka ha bịa kwado anyị were onyinye chukwu ala igbo nyere ha bụ gịnị ego ego kịrịkịrị were ya kwado anyị were ego a manye anyị sị anyị ngwa jidenu werenụ ya tinye na nke unu na-eme otu a kwa anyị enweta ego anyị ga-eji mee ihe nrite ga-enwekwanụ ihe ga-adọta ndị mmadụ onye na-achọkwa ụdịrị iso o sonye na ya onye ga-asị ka ihe na-adị ịtụfu oge m tụfuo ego m igo ee data ị fụ na onye ahụ ga-abịa sị mba m ma-atụfu ego m ma-atụfu oge m ma-azụ m ma-agbazigodi ọ bụgodi ịgbazite akwa m na-eji ihe a m na-eme ya m ma-achọta ezigbo kamera m ma-eji ya maka gịnị ihe nrita dị na ya Mm. o nwebeghị nke m ka fụrụ mana enwe m olileanya nwekwa nchekwube a sị na agụụ nwe nchekwube anaghị egbu egbu enwere m olileanya enwekwa m nchekwube n'oge adịghị anya na ụmụ Igbo ndị nji eje mba ndị njem ọrụ ya-agbata gbata bịa kwado anyị n'ihe a anyị na-eme Hmm. ndewo ee ọ chukwu ọ bụ aka chukwu eziokwu onwe bụ chukwu ọ bụ omume ọ bụrụ mụwa ọ wụ n'ike aka m o nwebe onye ga-ama m ka ọ eziokwu ọ bụ n'ike aka m o nwekwa nke m ga-enweta ọ bụ n'ike aka m m ma-anọkwa etu a onwekwa mana ọ aka chukwu onye kpọta m kpọta m n'ala Igbo onye kpọta m tinye m na-asụ asụsụ Igbo ọ ya wụ onye mere m ihe a. nyekwanụ m ike m ji aga maka na a sị na nwata nyere onye nye nwata mmiri ga-eme gịnị ga-enye ya onye nye nwata nkapị sorry ndo onye nwata nkapị ga-enye ya gịnị mmiri ọ ga-eji wee kwụọ aka ị ghọta Ọ ya. Hmm. nsogbu adịghị ee ana m ayọ ana m ayọ ụmụ igbo ụmụnne m ana m ayọsi unu ike ụmụ igbo ebe ọbụla onye nọ onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ ị ga-etinyenwu ego gị n'ahịa ị ga-akwadonwu anyị kwado anyị ka anyị mee ala igbo ka anyị mee asụsụ igbo ka ọ dị mma kwado anyị wepụta ego gị kwado anyị onye sị gị nyecha anyị ego gị ọ kwa ego ị ga-ejide ọ na otu ụnọ mmanya otu ụlọ oriri na nkwari zụpịa tapịa n'otu ntabi anya unu na-ekwa n'anya were mee ihe ga-enyere obodo anyị aka ebe anyị si bịa ka a fụ na ọdịnihu fụ na ndị nna nna anyị ha na ọdịnihu ama echezọ anyị ya wụ ana m ayọ ka unu tinye aka kwado anyị mm. ogologo okwu na ọtụtụ okwu adịghị na ụka mgbede ị ghọta ọtụtụ okwu adịghị na ụka mgbede ekwugo m amakwanụ m na ntị ga-anụ ihe awụ ma ọ ha ka okpu ata mm, onye chọrọ ịnụ ga-anụ onye chọkwaranụ ịgbatara anyị ọsọ enyemaka ga-agbatara anyị na-etufughị oge ndewo Um, onwere onwere onwere onwere ife m ma kịta m ma sị ọ bụrụ na anyị emerọ ya nke dị etu a nke dị etu a nke dị etu a ga-emekwanụ anyị isiokwu bụ na anyị na-agbalịkwanụ Igbo na-agbalị, Igbo na-agbalị. Ụfọdụ na-asị na Igbo ahụrọ onwe ya n'anya, Igbo afụrọ onwe ha n'anya, mana nke bụ eziokwu na m ekweterọ ife ahụ ha kwuru. Ikekwe ofu onye Igbo emego gị ife, ị sịzie na Igbo afụrọ onwe ha n'anya. onye awụsa mee gị ọ onye mba ọzọ mee gị ị ga-asị na ndị ahụ afụrọ m n'anya afụrụ m onwe m n'anya afụrụ m ndị nke m n'anya kwa ihe m ji wepụta oge wepụta ego m wepụta wepụta onwe m ije ozi a ndị nwe m fụ m n'anya ha fụkwa ndị ọzọ n'anya afụ m ndị ibe m n'anya afụ m mmadụ niile n'anya echekwa m n'okwu otu a nke ọ dị hmm. ana m ekene ụmụ igbo niile ebe ọbụla onye nọ ndị igbo niile ana m ekene unu na-asị unu jide nke unu ji maka na gịnị a sị nke onye ji onye a sị jide nke o ji nke o ji amaka asị m unu jide nke unu ji na-ayọkwanụ ka chukwu okike abịama ka o mee unu mma ka ọ chekwa unu ka o duo unu na ihe niile unu na-eje na-ekenekwazi ndị na-eso m ma na YouTube ma na Facebook ndị na-afọ na ihe a na ndị na-agbasa ozi a share ya people a na-ahụ ya a na-ama na enwe ihe dị etu a enwe ihe dị etu a ana m ekele unu abụ ekele ka m bu bịa na-asị unu ọkwụ unu akwụsịkwana na-ayịọ unu ka unu jisi ike na-ayịọ unu na unu agbahapụkwana m maka na unu rapụ m amahụ m ife m ga-eme na-ayịọzikwanụ ka chukwu bụ chukwu olisa ka o mee unu gịnị mma ka ala igbo nọnyere unu na ihe niile unu na-eme na ihe niile unu tinyere aka ma nke ọ dị unu ka ọ ma agawa ọfụma na ha ga-eme gịnị a ga-enọ n'iru na ọ gaa ọfụma ọ wụrụ nwa mma ndị mmadụ a na-eti ka ekwa ka ekwa na-ekwu otu nke a si bịa ana m asị ka udo chukwu chịa na ndụ unu oo ndewo unu Mm. a ma mụ ka mụ nwekwa n'ife ọzọ anyị nọ n'ụwa eme enwerọ mba nsogbu adịrọ asị m a sị na onye a sị jide nke o ji nke o ji amaka ana m asịkwa unu jidekwanụ nke unu ji unu akwụsịkwana ime m unu akwụsịkwana iso m unu akwụsịkwana ịtụziri m aka na onye dị ndụ ka a na-agbazi onye a na-atụziri aka a na-atụziri onye dị ndụ aka na-agbazi onye nwụrụ anwụ olu Mm. ndewo ndewo daalụkwanụ ndewo ka ọ dịnụ n'ụbọsị ọzọ